paja ndinanena zoti ka mavidiyo awa ndizapanga ang'ono eni nde tiphunzira tsamba tsamba 2 limene tiphunzira kuika data kusintha zinthu like mwina talakwisa tingasinthe bwanji mu, mu mwina chilembo chija kuti chisinthe tikaisinthe bwanji komanso tiphunzira kupanga copy ndi kupanga paste mbali ina komanso tiphunzira kupanga autofill mwina tayika 1 kuti titha kupanga bwanji kuyika 1 mpana 100 osaika one by one koma kungopanga auto fill komanso kachikena tiphunzira kuti ma column athu aja ma column ndi ma rows athu aja mwina ndi ang'ono tingakulise bwanji komanso kachikena tiphunzira kukongolesa uh, workbook yathu kuikongolesa ndiye poti tisegule excel wathu uh, nde ndikuika imene ikhala ngati headers yathu kuika kuika data Okay. Ndiye tikaika data imeneyi ndiyamba kuyamba kuika titha kuika ngati maina nde titha kuika let's say titha kuika apa John kachiwiri kuika Lucas kachitatu tikuika George kenaka taika jacob okay pamenepa nditamaliza kuika data yathu koyamba ndikusonyeza tadziwa kuti tingaike data bwanji taika john nkupanga enter mpana pansi kachiwiri tikubwera pa namba 2 tingakonze bwanji zimene tapa- talakwisa mu data yathu ndi okay tikaonesesa pa namba 2 lucas lucas timalemba choncho ayi timayenera timayenera tiike s kumapeto nde tinga- tingalembe bwanji lucas uja kuti timukonze ena mutha kunena zoti titha kulemba ngati kungobwera apa kulemba lucas ndi njiranso ina komano talemba kale momwe talembera ngati apa Tingakonze bwanji penepa poti tipite mmenemo? First mu formula bar yathu mukaona formula bar apa ikutionesa kuti mu formula bar mu titha kupangamo click titha kupanga click ngati apa formula bar yandionesa kuti muli ka ka sign kenakake kakupanga titha kuyika pene paja ntha kuyikapo s mwaona nkupanga enter ndakonzera ndachoka kupanga kukonza mu formula bar komanso pa kachikena titha osakonzanso mu formula bar osapitanso mu formula bar tikabwera pa pa george mwaona george tayiwala r ntha kupanga click mmenemomu double click click kawiri double click mwaona ndapangamo ndalowamo nda- mukuona ka, ka, ka sign kaja kakupanga jump penepo nthakubwera apa komanso nthakubwera apa mwaona ndakuika kukonza pamene pakuika r Eh, mwaona ndakuikapo r penepo ndiika pamene george r ndimuika pakatikati apa ndiika r kusonyeza ndakonzamo kusonyeza taphunziranso kukonza kwa zinthu zolakwika zolakwika zitha kukonza ku- kuchokera mu formula bar titha kusinthira apa dera lijako titha kupanga double click apa komanso ayi nthakubweranso nthakubweranso mu formula bar yathu formula bar kukonzera apa kupanga enter kusonyeza kuti takonza tadziwa apanso mwaona mmene alembera ngati mawu esther sanalembe ngati molakwika pepo kusonyeza titha kuyikanso s titha kuika double click kuika s nkupanga enter takonzanso kusonyeza kuti takonza apa muthanso kuona mu formula bar kusonyeza kuti taonetsanso tasintha okay tiphunzitsane kupanga copy and paste ndiye tingapange bwanji copy tikapita pamene pali lucas titha kupanga uh, right click nkubwera pa copy kubweranso pa pa kupanga paste paste itha kupanga pa ithanso right click ndikubwera pamene alemba kuti paste mwaona paste special tikapanga paste special itibweretsa pa arrow apa ka arrow kameneka utha kupanga click apa ikubweretsera kuti mufuna upange paste special chani nde muli zinthu zosiyana siyana imene tingapange paste koma panopa tangopanga pa the value ndikupanga okay kusonyeza kuti takopa chinthu chija chikuonesa kuti tachikopa mukuona kaseko kakuzungulira kaseko sino tachipanga copy mwaona tachipanga paste mu- mu njira ina Mwaona? Tithanso kubweranso mmene pali apanso mmene pali Esther, utha kupanga pa keyboard yanu, utha kupanga s- control ndi C. Mukapanga sonyeza panso apa, muthanso kupanga control V. Kusonyeza kuti mwapanga paste imeneyo, control V. yakuonesani kuti tapanga paste penepo patapanga titha kulemba autofill ndi nambala titha kupanga kuti tikope chinthu pakuyambira pamwamba mpaka pansi instead of kulemba kuti let's say ngati 1 2 3 4 kumapita mpaka kumapita mpaka pansi mukuona of- apa tili pa 3 titha kubwera apa tikulemba 4 hmm? 5 zochedwa zimenezi so autofill amagwira ntchito mu zinthu ngati amagwira ntchito mu zinthu ngati zimenezi zo- zi- tifuna tipange changu changu tangopanga apa kupanga mark zinthu zonsezi tipanga ichi one wathu ndi tipanga shift ndikubweranso pasipa kupanga down arrow shift down arrow ndiye tikakhala tapanga mark zinthu zonsezi ndiye tikabwera pa kona penipenipa tikapanga mark mukuona pamene pa kona penipenipa mukuona mouse wanga akubwera ngati plus n wamkulu koma ndikabwera pa kona penipenipa kuoneka ka box kakang'ono kenikenika Ndikapanga penepapa pa kona penipenipa ikundionetsanso kuti uh, mouse wanga uja wasintha wabwera wabweranso ka plus sign kakang'ono ndikapanga uh, uh, left click ndikapanga left click mpana pansi osasiya apa ndapanga left click yanga pa mouse panga ndikayamba kutsika pansi pa iyamba kundionesa maona pa kona penipeni ikuonesa kuti pali 3 zoti tikupanga autofill

makoramu athu mutha kuona pa uh, kuika data poyambirirapo pamene papa mutha kuona kuti tikayang'ana mu formula bar mwathu umu mu formula bar itionesa ikutionesa mawu kuti kuika data koma tikapita mu, mu a2 mu mawu onse sakuoneka yayi tingakonze bwanji zinthu ngati zimenezo ndiye tikapita pa pamwamba penipeni pa a kolamu a ndi kolamu b pamene papa mukuona pa- pali kusiyana pali kanzira pamenepa pakatikati pa pali kanzira tikapanga apa pali kanzira ikuonesa ndi nzira pamene yathera apa Ndiye tikapita mmene mumu munzira mwathumu pamene yaika kuti kuika data kusonyeza kuti pangokhala data ija sanamalizike koma tikapita mu formula bar ikutionesa bwinobwino nde tipita pakati pa A column ndi B ndiye mukuona mouse wanga akusintha bwinobwino koma ndikapita pakati pa nzira apa ikundionesa kuti yasintha yasintha ka ka ka ka arrow kanga kaja ka arrow kanga kaja kasintha ndikapanga double click pene papa kawiri yandionesa kuti Data yense uja waoneka amene akuonekera mu formula bar. Mwaona? Kusonyeza kuti apa waoneka bwinobwino wazaza bwinobwino. Apanso chimodzimodzi. Tikapita mu mu s- B2 nkupita mu formula bar ikutionetsa kuti kusintha zolakwika. Mmene timasintha zolakwika zija double click so. Tikulitsa mawu aja. Kusonyeza kuti ponse chimodzimodzi tipanga double click. Mwaona? kusonyeza kuti mawu aja tikapanga double click pa- pa nzira ndi nzira a pa b ndi d tikapanga double click i- i- ibwereza zimene za- za- za- zasintha zija komanso tha kupanga chonchi inali chonchi thanso kupanga kachikena kupanga kungo kupanga left click ndi ku- ku- kukulisa ndi kupitisa ku, ku right ku right kwanu mukapanga click osapanga double click mutha kungosintha kungokulisa kungochigwira nkupitisa mbali ina kwenikweni tisit kutipanga kukongolesa which is timati format tingasinthe bwanji zi- apa mutha kuona kuti dzina ndi awa ma headers amene athu kuika data amene timati ma headers ma headers athu amene mi, uh, nganene kuti head yathu ndi imene ikutipanga kuti kodi munthu obwera mpansi oona angamaone kuti kuti okay ndi chani apa kuika data kusonyeza kuti data yathu ndi imene musimu tingasiyanitse bwanji dzina la, la head, head yathu ndi ndi dzinali kusonyeza kuti tikapita pene pamone kuika data kusonyeza kuti tipanga bwanji tikapita pa home page yathu apa home titha kupanga zinthu zingapo penepa titha kusintha namba titha kusintha pamene abwera pabwera apa kuti front maona pa front pathu patha kuyika penepa kusintha alphabetic letter yathu kuti ipange ikhale mtundu umene tikufuna so tikapanga pa right click yathu apa tikapanga ka- ka arrow kamene kamene kapita kayang'ana pasipa ikuti itibwesera kuti mawu athu atofuna kuti asinthe kuti bwanji ndiye ife mawu athu tingofuna akhale a, a red Nda- nda- ndapanga click red maona komanso titha kusintha apa pamene papa pali a fill colour nthakusintha kuti kodi colour yathuyi ngakhale ya red koma kuseri kwake kuoneke kuti kukhale kwa ko- kooneka bwino kwa dongosolo labwino kuti munthu azisiyanisabe kuti azisiyanisabe munthu uja kuti umu iyi ndi head iyi awa ndi maina tapanga ndapanga click penepa ndikubwera pa ka right click so penepa ndakusintha akhale a black kuti mawu aoneke bwino atakhala aja and then ndingofuna kuti kuseri kwa kwa mawu amene kukhale kwa black maona kuti mawu aja azisiyanika bwinobwino komanso nthawi zoti yayi mawu aja ndifuna asaoneke asaoneke a straight ya ndifuna kuti abwere akhala ofira aja koma akhala a- ofilirako bwinobwino Mm, ndi ndakupanga apa pali bold ndakupanga bold maona akhala ngati bewe kusiyana kufira kwake nkosiyana kukhala ngati kuti ta- ta- nda- ndalemba bwinobwino ndi kushainisa bwinobwino Apa pakatipa pakuoneka kuti Italian nthakupanga kuti akhote mawu amenewa mwaona kancho choncho akusi akukhota mosiyana mwaona apa nthakungopanga kuti akhale a, a, a ndi mzera pansi mwaona kusonyeza kuti taika bold yathu ija ta- ta- taziwa kusintha taziwa kusintha kuti mawu akhale a mtundu wina atha kusintha atha kukhala mawuwa atha kukhala a green mm? atha atha kusintha malembo osiyanasiyana atha kukhala a yellow Atakhala ati undefined tasintha kuti abwere sign yasintha komanso tha kuika underline pansi mzera pansi tithanso kubwera apa nkuika olo kumbuyoku kusintha color ina iliyonse kuika another color kusintha bold kuika mawu angopindika pang'ono kusonyeza kuti zimene tadziwa excel wathu yatiphunzitsa zinthu ngati zimenezi kuti kuika data kusintha chinthu chimene tapanga zolakwika komanso kudziwa kupanga copy and paste komanso kudziwa autofill komanso kusintha mawu amene akuoneka kuti sanadza- sanakwane bwinobwino mu, mu column olo mu rows Komanso tadziwa kupanga kusintha kaonekedwe kwa ma headers athu kuti tisiyanitse, tizidziwa kusiyanitsa kwa ma headers athu ndi zolemba kusonyeza kuti maona apa titha kudziwa kuti John si head iyayi maona amene tadziwa apa tasintha zinthu zosiyanasiyana ndasangalala kuti munali pompo please osayiwala kupanga subscribe